ndị ọma na-ege m ntị kedu ka ị mere kedu ka eke si anya anwụ kedukwanụ ka mbazu si egwu ji eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ na ọ naghị aga nke ọma nwee ndidi na ọ bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi afa m bụ ọmalịcha adịbu echefukwala ka ị subscribe ihe anyị na-afụ n'iru ebe a n'ụbọchị nke taa taa bụ ihe eji asụ akwụ ya bụ ihe a ka eji emete nkụ o nwerọ ihe nara n'iyi na osisi akwụ ya bụ osisi dị etu a bụ osisi a ga-eji were mekọọ ọkụ were sie akwụ ọbụla a chọrọ isi ịghọta nke a nụ bụ mgbe a tụchachagoro akwụ anwa niine oke a ga-esi wọta agba ya n'anwụ ka o nwee ike fịkọnata obere ka mmiri dị na ya nwee ike takwuo gbaa ya n'anwụ ọ kpọọ nke a nụ bụ ọ masị gị o ọ masịrịkwa gị hapụ ya ghọta you get it ehe nke a bụ ọ masị gị ị gbaa ya n'anwụ ọ masịrịkwa gị ugbu a na mgbe ya bụ akwụ yechagoro e were na-asụ ya hmm. ọrụ dịkwa ebe ahụ hapụkwa ya nụ hapụ etu esi eme ọ dịka ọ dị mfe ọ dịrọkwa mfe ọbụla ezigbote ọrụ dị ya ọ bụrọ ka akụ inu si ada na ntị ka o si atọ ịghọta na ogologo ikwe eji asụ ya bụ akwụ etu a ka ọ na-adị ọ bịazie nwee oyere onye sicha akwụ be ya o buru bịa ebe a bịa sụọ ya n'aka ụfọdụ na-enwekwa ya be ha o mana ọ bụ na ị nwere ya be ha nke a nụ bụ nke dị n'ilo i mesịa ị saa ya ịghọta onye anwa bịa o sie nke nke esiri esi ị fụgo ka ya bụ ikwe siri wee too ogologo ma kemgbe m pere mpe ka m na-afụ ikwe ebe a mgbe ọbụla m jikọkwa nata ikwe adịkwa ebe ọ dị ikwe anara anwụ anwụ anarakwa aka aka ị fụgo o mechazi o jiri nwayọ wee sụba ya bụ akwụ ọfụma

ọ na-amasị ụfọdụ ka ha buru akwụ ha were bịa na injin nka na ụzụ ụzọ agba ọfụụ ka ha nwee ike pịara ha mmanụ ọ na-amasịkwa ụfọdụ iji aka were pịa mmanụ nke ha mana eleghị anya ebe m nọ ugbu a bụ ebe injin akwụ na-apị mmanụ ịghọta esi eji ụzọ nka na ụzụ were na-apịfụta mmanụ wee fụ nwa okorobịa butere anụ ewi eleghị anya ee eh, mana o mebeghị ihe dịka otu awa nwa okorobịa gara igbute anụ wee na-apụtazi wee bute ise kara aka ị fụ eh, ya bụ ndị mmadụ na-ekwe ya ọnụ mana ego ole ha gwara ya erughị o nwere nke dị ndụ nwee ndị nke nwụgoro anwụrị ndị nke a kịta anụnwa nke a kịta na-emegharị arụ dị ndụ ịghọta ebe ụfọdụ nwụgoro anwụ ehe nekwu nke a na-arịgharị nke a dịkwa ndụ ya abụọ dị ndụ atọ nwụrụ anwụ na ime ya ya ka a na-ekwe ya ya bụ ọnụ ahịa i were i were anụ a sie ji mmiri ọkụ maọbụ i were ya sie ofe ah ọ kpọfee gị ọ kpọfegodi gị ọ kpọfee gị mana ọ bụrụ na ị naghị ata anụ iwe ewena gị ndo ee nke anụ akwago gị ọ chago gị ịghọta ịghọta fo ehe ihe a bụ anụ ewi mana o nwere ihe m chọ ịkọwara gị maka anụ ewi a ya anụ ewi anụ a na ibe anụ ọfịa anụ ọfịa ndị dị etu a karịrị akarị o nwe ndị bụ ewi o nwe ndị bụ nchi o nwe ndị bụ ururu o nwe ndị nke bụ ịkpụkpa o nwe ndị nke bụ ọsa ịghọta mana nke anụnwa bụ ewi One day later. ee ị fụ ka ebe a si ama mhm. m wee gaba ebe ọzọ ebe m na-aga ugbu a bụ achọrọ m ịga weta ọgwụ anwụnta ịghọta wee si ebe a wee gaba ebe ọzọ ka m gosi gị ka m kpọgharịa gị si ụzọ nke tere aka wee na-aga ọ kara ịbụ m pụtara aga m ga weta ya ozugbo mana m sị ka m site ụzọ tere aka ka m lee anya ka m nwee ike gosi gị etu obodo dị etu mpaghara anyị dị ịghọta aha na ihe anụ bụ ihe e ji were na-ama oke oge mbụ ihe ndị bekee kpọ fence kịta ya ka e ji ama oke aja ụlọ mana ị fụgo ka ọ dị ị fụ ka o si amacha mma kịta ihe e jizi ama oke kịta na ụzọ ọmarịcha ụzọ ụzọ ụzọ ụzọ obodo m ihe ọ akọ ya ọnụ kpam mana ga-emejuo ya afọ ifeọmachi ụzọ ị fụ ka ụzọ si ama ịghọta onye nke a bụ onye nke nọ n'akụkụ were na-asụrụ onwe ya ọrụ ihe ọ na-eme amaghị achọkwa m ise ya o chere ka mama ga-esete ya ọ na-ene m anya ọ na-ene m anya ngwa esetego m ya ebe ọ na-asụ ọrụ ka m nọ na-agafe m fụ ube ube nke anụ a o jibeghị eji ịghọta ọ ka na-akwado iji eji mama m ka e si were achịcha ube ube nke a ka na-akwado akwado ịbịa nke ya mana nke a bụ na akpa ya nke a bụ na akpa ya ịghọta nke anụ a bụ na ndị na-eme ikpeazụ ka mmadụ na-egbu oge e nwekwara ukwu osisi na-egbu oge nke anụ egbu oge mana o bukwa isi o bu isi ọfụma ọfụma o bu nnọọ anụ o bu nnọọ ezigbote ivu sọsọ ihe ọ miji fụ mkpụrụ juru n'elu ya bụ ihe ọ ka ga-eji eji ịfụkwa ee ee ewo eweleke Mm. nke anụwa bụ ugbo egusi ịghọta ka m nọ na-agafe m fụ ya wee sị na akụ yikwara akụ anyụ mmiri ị mago na m na-egosi gị ihe ọbụla m fụrụ nke a na yiri akụ anyụ mmiri m sị ka m gosi gị ihe anụwa bụ ugbo egusi fugo ọka ndị mmadụ dụsị ka pere mpe onye nke a dụrụ akịdị onye nke a dụrụ ọka onye nke a dụrụ na mkpọtụ ya na-eme nwa nkịtị ya ụgbọelu na-agafe ee ka m nọ na-agafe ụnọ ụka nọ n'akụkụ ebe ụzọ m si aga ụka anụwa gwuru mmiri ee eh, gwuo mmiri ị nee anya ị fụ ebe mmiri anụwa na-agbapụta mmiri a ha gwụ ha gwuru ya onye ọbụla bịa kurube ka o si masị gị anaghị ana ego ifu mmadụ anọdị ebe anwa ụlọ ụka bụ ya mere mmadụ anọghị dị nọọ ịgara iwere nnọọ ite gị maọbụ ihe ọbụla i ji chọọ ikuru mmiri kuru mmiri onwere onye ga-ajụ gị ịdị weta ego onwere onye na-asị gị ụka bụ ya nwe ya ifugo ifugo ee nkanụa nke a bụ ukwu amamukwu bi ya lọtọzi mm, ka m na-egosi gị na-aga ifugo anyị apụtawago na ụzọ ụzọ ndị mmadụ ma anyị apụtawago ebe a kịta anụwa ifuru ya anyị erubego nwayọọ nwayọọ erugo m ebe m na-aga ugbu a bụ na m sị ka m gosi gị afịa ọ bụrụ gị ofu ụzọ ebe si aga m sị ka m bịa gosi gị afịa ọ bụ ya m ji batara ebe a o nwere kwa ka m gosikwa gị ka ọ dị fụọ ka afịa obodo si adị ime obodo si adị ma na-ele ya anya etu a ka afịa obodo si adị onye buru afịa ya ọ bịa n'afịa ọdọ ọdọ ya bịa nọrọ ọnụ ọnụ ọdọ ya ọ bụrụ na afịa gbasa o burukwa ya naa mana afịa obodo m na-azụ ihe eji mara ha bụ afịa orie ịghọta ịghọta fụ ifugo ime ebe a niile si wee dị ị fụ ka o si ama mbọsị orie ọzọ anyị bịakwa zụọ ka esi azụ ee biko ka m si na afịa wepụba na m egosichago gị ka m gawa ebe ebe m si weta ya ka m gara ebe a ee ezigo m na mgbatị ụtaba wee baa ime afịa enwere jinja m fụrụ dị n'azụ ebe anwa ịghọta jinja gbara onwe ya awụfuru afịfịa ma m ka o si gbara onwe ya m wee sị ka m mara ma ọ kago ịghọta fugo ebe a m sị ka m mara ma ọ kago ka gosi gị ihe m mere ka m wefutere ya ọ bụ na ọ kabeghị o were rapụ ndị nke ọzọ were were ihe m chọrọ iwere were naba

ka m wepụtara ya wee fụ na ọ kabeghị m jiri nwayọọ werekwa ya dụnye n'ime ana anwa ehe na isi a fụrụ kwaba okpu ị fụgo ihe m chọrọ ịbịa were m ji wee gagharịcha ebe a niile m gagharị were rute ebe anwa ihe a bụ ọgwụ anwụnta i were ya tinye n'ọnụ ụzọ gị anwụnta agaghị ata gị ụbọchị ahụ fụgo ya fụgo isi akwụrụ gbaba okpu bịara iwere ka m were nke ga-ezuru m tata echikwa m bịa were o teghị aka ebe m siri bịa mana ọ bụ n'ihi na m chọrọ ime ihe onyonyo a mere m ji wee gagharịba wee rute ebe a ọ bụ na nke a bụ mbụ ị na-esere echefukala ka ị subscribe

ngwanụ ka emesịa afa m ọmalịcha dị daalụ maka isonyere m n'ihe onyonyo anụ a ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ ka emesịanụ